Mu tawuni ina yotchuka kwambiri mudali banja la bambo ndi mayi Chisale. Iwowatu adali ndi ana atatu. Woyamba adali Peter amene adali ndi zaka 25 ndipo mwana wachiwiri adali Joshua amene adali ndi zaka 23 ndipo womaliza kapena kuti chitseka pakhomo adali Thandi, mwana wamkazi yekhayo m'nyumbamo wa zaka 19. Ndipo banjali limasiriridwa ndi anthu ambiri m'tauniyi ndipo ankalitcha kuti banja lodalitsika. Popeza kuti bambo Chisale ndi mayi Chisale ankadziwika kwambiri ndi moyo wokonda kupemphera, adali achikondi, achilungamo Komanso amalimbikitsa ana awo kukhala ndi makhalidwe abwino, kulimbikira kutchalitchi komanso kutenga nawo gawo mu zochitika zambiri za kutchalitchi monga kukhala nawo mu gulu la achinyamata. Ndipo tsiku lililonse angakhale atatopa bwanji, Bambo Chisale ndi akazi awo amawonetsetsa kuti madzulo akatha kudya chakudya akhale pamodzi ndi ana awo awerenge mawu kenako apemphere. Kwa iwowatu pemphero lidali linga la banja lawo. Ngakhale izi zinali chonchi, si ana onse amene amakondwera ndi chikhalidwe cha pakhomopa. Inde Peter ndi Joshua amasangalala ndi mwambo umene makolo awo amaphunzitsa. Koma Thandi, mwana yekhayo wamkazi m'nyumbamo, sizimamukondweretsa ayi. Iyetu adali ndi masomphenya akeake. Adali ndi moyo wapaderadera umene amafuna atamakhala, koma amakanika chifukwa cha makolo ake, ndipo amangoona ngati ali kundende. Nthawi zina amangopemphera nawo madzulo kungopangira chomwecho kuti basi, kuopa mikangano. koma sikuti zimamusangalatsa kwenikweni ayi ndipo nthawi zochuluka nthawi yakutchalitchi ikakwana thandi amavuta kudzuka amakhalira kumugunyuza makolo ake kuti akonzeke ndipo makolo ake adayesetsa kukhala naye pansi kumuuza ubwino wokonda mulungu koma ayi ndithu sizidaphule kanthu izitu zidali chonchi Chifukwa chakuti Thandi adali ndi anzake amene amayenda nawo ngakhale kuti makolo ake samagwirizana nazo. Anzakewa adali anthu okonda zinjoyi kwambiri. Samapemphera ayi. Amakhalira kumapate nthawi zochuluka, kusuta, kumwa mowa komanso amakonda kuvala zovala zovula. Ndipo Thandi ankaona kuti uwu ndiye unali moyo, koma amakanika kupanga nawo zonsezi popeza amadziwa makolo ake kuti akangofika popanga khalidwe limenelo makolo ake akhoza kumumenya mosakhala bwino ndipo nthawi zonse amayenera kuti akhale atafika pakhomo 6 koloko madzulo. ndi chifukwa chake amakanika kumapita nawo kumadansiko Thandi. Ayi, bolatu anzathu makolo anu amakulolani matha kubwera usiku kubwera mochedwa mmene mungabwerere osakukalipirani koma makolo aine ah, ndikhoza kungopezeka ndadzuka mlomo utatupa adatero thandi kuwauza anzake amene amayenda nawo inunso ndekaya zaka 19 zaka 19 ngati mwana samaopa makolo kumawauza zilungamo ngamo kumawauza makolo ngamo thandi kumachangamuka patawunitu pano thandi atamva izi adakhala ngati ampatsa mangolomera amwano ku nyumba makolo ake akamamulangiza za magulu oyipa amene amayenda nawo amawayankha mosaganizira kuti akuyankhulana ndi makolo ake inutu ndinu akale inu ndinu akale simungayerekeze za nthawi inoyi panopa nthawi inasintha Ndi nthawi yokuti ndizisangalala. Moyo wakalekale simungafananize ndi pano. Ndisiyeni. Makolo ake a Thandi akamva choncho, amangomuyang'ana mwachisoni, popeza amadziwa ndithu kuti mizimu ina yoipa ikuzungulira moyo wake. Akatero madzulo kuchipinda, monga makolo amagwirana manja ndi kumupempherera mwana wawo thandi kumuyika m'manja mwa mulungu azichimwene aketu athandi adayesetsa kumpatsa malangizo popeza adaona ndithu kuti m'bale wawoyo akupulukira koma ayi ndithu sizidaphule kalikonse Thandi sankamva za pakhomo pa kwawo koma amamvera azinzake okha. Amaona kuti ndiwo akumukonda zenizeni koma makolo ake ndi azibale ake amamufunira zoipa. Popeza kuti samamulola kuti akhale moyo wosangalala. Ndipo tsiku lina chifukwa chokuti mwano udali utadzadza mumtima mwa Thandi, adafika kunyumba mochedwa. Nthawi ya 6 koloko inali itadutsa. Anthu anali atadya chakudya chamadzulo ndiponso adali atangomaliza kumene kupemphera. Mayi ake a Thandi atamuona, adangomuyankhula mawu amodzi. Mwana wanga, tsiku lina ndithu udzaphunzira phunziro limene sudzaiwala ngati susintha makhalidwe ako. Atangoyankhula izi, adanyamuka ndi kupita kuchipinda kukagona. Komatu kwa Thandi, mawu awa sadampatse mantha ngakhale pang'ono. Adawanyalanyaza. Adangonyamuka ndi mtsonyo wake ndi kupitanso kukagona. Azichimwene ake adamva chisoni, koma palibe chimene adakapanga. Ndipo tsiku lina Ali mkati mopemphera monga mwa nthawi zonse umwe achitira madzulo, makolo a Thandi adauza ana awo kunena kuti, 31 Disembala wafika kale ndi wiki ya mawayi. Tonse tikachezera ku tchalitchi kuti chaka cha nyuwani tikachilowere kwa Mulungu. Ndipo ana onse adavomera kuphatikizapo ndi Thandi yemwe. Izi zinali zodabwitsa kwa makolo ake a Thandi kumuona Thandi akuvomereza kuti apita nawo ku tchalitchi pa 31 ndipo zidabweretsa chimwemwe pa nkhope yawo. Adaganiza kuti ndikuti Thandi tsopano wayamba kubweramo. Kodi mukuganiza kuti Thandi adzapitadi kukapemphera pa 31 kapena ayi? khalani pomwepo kuti mumvere mathero a nkhaniyi